daalụ nụ oo Daalụ. kee ka unu mere anyị abịakwara nụ ọzọ na anyị abịago ọzọ obi igbo Mhm. onye na-anụ onye n'ụbọchị nke taa ka bụkwa nwaada unu nwaanyị blessing ogechukwu okeke afa na-etu m ka bụkwala ịdị ka achọrọ daalụ nụ
igbo ndị ọma na-ege ntị ịdị ka achị chọsị kee ka unu mee mụ na-asị unu adịkwa mma afa m ka bụ nwa nwaada ngozichukwu chimdi ikeze ka afa otutu ka bụ pọpọ butenụ oche nọlụ ka anyị nọrọ ya ịdị ka achọrọ ka m na-asị na mma mma atụ ha mma mma gbanwe afa gị anụ na-akpọ gị akwa nwa ekene m unu a ka m bụ nwanne unu nwoke Sydney Diala a na-etu m okwuru mba ọnụ
Igbo ọma na-ege ntị tupu anyị gaa n'iru iwetara unu mm. isiokwu nke anyị ji n'aka wee bịa n'ụbọchị nke tata mm-hmm. ọ ga-amasị anyị ka anyị jee obele ezumike ọ bụ na anyị nachita azụ anyị wee gwa unu ihe anyị ji n'aka wee bịa nọkwalụ weta akwụkwọ gị weta mkpịsị na-eme gịnị ị ga-eji wee na-edetu ọtụtụ ihe anyị ga na-akọwa n'ụbọchị nke taa daalụ mm-hmm. ka anyị jee na ezumike nachita azụ Igbo kwenu ṅụọnụ rienụ kwezuonụ Igbo kwenu ṅụọnụ rienụ kwezuonụ Igbo bụ Igbo ọma anyị ekene unu anyị anachitekwa n'azụ na obele ezumike nke anyị galụ hmm. isiokwu nke taa chịkwa ọkụ ọ dịkwa kpụ ọkpụ kpapụta ya kpapụta ya ya bụ isiokwu bụ isiokwu ga-abalụ onye enu balụ onye ana ga-abalụ okenye balụ nwata maka na amarọ onye ọ ya-abụ ya ya adanye wee bụ na isiokwu anyị ji n'aka wee bụrụ ịgba ndụ agbamndụ ị ma na e nwe agbamndụ nke eji ọbala eme ọ nke anyị ji n'aka wee bịa o wee bụ na amakwanụ m na mgbe bụrụ mgbe gboo maka amụbeghị m mgbe bụrụ mgbe gboo nwa na enwere ihe a na-akpọ ịgba ndụ wee were ọbala nke bụ na mmadụ ya asị ee afụkakwa m onye a n'anya na onye ọ bụ na m anụrọ onye a na m anwụrụ mm. ọ bụkwa m nwa ọ bụkwa atụmatụ ka m na-atụ onye nkụzi ka anyị nọ ihe a nụnwa maka o nwere ihe e bugide m bụrụ m sị ka m jee gbaa ya bụ ndụ mhm. na ọ bụ na m anụrọ onye ahụ na gịnị nwa ya-emekwe na ọ nya ka eji wee gbaa ndụ ka onye a wee kwekọrịta na a ya-anụ di na nwunye mhm. mgbe dị n'iru wee bụrụ na ihe anyị etinye n'ụbọchị nke tata ka onye ọbụla ya-amasịgodu m tupu m jụọ otu ihe ma ọ bụ ịbụọ ọ ga-amasị m ka onye ọ maka ama m na anyị niile n'ebe a nwee ihe anyị ga-ekwu hmm. gbasara agbamndụ onye ọbụla nwekwa ike mepe ọnụ mmadụ asị onye a gaa n'iru mmadụ asị onye a gaa n'iru Igbo ndị ọma na-ege ntị Ee, pọmpọm gaa n'iru okwu a okwu a okwu a gbara ọkpụrụkpụ eziokwu maka mụ nwa bụ mmadụ ji ntị anụ ya bụ alachara ọbara alachara ọbara Mm, mana o nwee ihe a ya-asị na ntị nụ ichekigoro na ya ọ dị mma i nwere ike o nwere ụmụ ihe imebeghị ya o, mana ntị nụrụ ya ị ma na ihe ọ dị mma ka ọ na ọ dịrọ mma ya bụ ịgba ndụ bụrụ ihe jọgburu onwe maka na onweghị onye ma echi ị nwere ike idosa ahụ na ịfụga echi ịfụ nwa agbọghọbịa machacha ahụ mma maka ihe m fụkwalụ ọ bụrụ na m na akwa ndụ mere ihe nwa ọnụ ma ọ gịnị maka na ịma a sịkene na anya ukwu na mmadụ ịgbabido ịchọrọ ịma ihe ya-eme echi maka na gị na nwa agbọghọ nwa okorobịa na nwa agbọghọ na-etokọ nnọọ na unu na-aba na-etokọ i nwee ndidi si na ọ bụrụ n'echi ọ dịrị m mma taata ọ dịrị m mma echi mụ na onye a ya anọ onwe ihe ya agbaghị ya hmm. ọ bụrụ na iji eje gbaa ndụ ya eme ka onye ahụ nọrọ ebe ikechiri ya ọ wụkwa osisi ya ama na a ya egbutu ya ọ kakwụrụ ebe ahụ maka ịmaghị ihe nwa agbọghọ ahụ nwere ike ịfụ echi gị nwa nwa okorobịa na-ejide nwa agbọghọ ka unu gbaa ndụ ịmaghị ihe ị nwere ike ịfụ echi ọ ya ka o ji dị mma ka anyị ghara ịtụpe ya bụ ngwugwu ọtị oluo mgbe anyị atọpụ ya atọpụ
eziokwu ka ibu eziokwu ka ibu ịma o nwere ka ndị Igbo si ekwu okwu ịma ndị Igbo si na ilu bụ mmanụ anyị ji eri okwu ha sị na o nwee ihe jọgburu udene ma sigbuo nkakwụ na mmadụ nwoke na nwaanyị na-agba ndụ na-agba ndụ na gịnị mee hmm. ịmakwa na ọbara si ike achọghị m ịgaba na akwụkwọ nsọ hmm. ebe chukwu nna kwu n'ọbara nwanne gị nwoke na-ebe akwa m na-anụ na-anụ n'ọbara nwanne gị nwoke o wee bụzi anyị nwa bụ mmadụ chukwu nna ke na-eji ọbara ịgba ndụ dịka esi wee kwu ọkwa egwu hmm. oge ụfọdụ na-agba egwu ọ bụrụ na anyị agbaghọ ndụ arụnwa na ọ ka anyị nwegere ka anyị nwegere nke ibu iyi enwere ike ịrapụ njekwuru onye ọzọ ghọtago ka anyị nwegere nke ibu iyi ka eme ya ka ọ dịtụ nnọọ fechaa etu anwa mana ka agbaa ndụ ebepe ahụ gị m bepe nke m emekọta ọnụ ịda na-aracha ya aracha o nwere ndị na-ayị ara kịta anyị na-afụ n'iro ọ bụrụ na nke nwaanyị rapụ nke nwoke or nke nwoke rapụ nke nwaanyị ga-eme ha na-agba okwe ha gaghị eme mmansi dịka i si wee kwu na ọ dị njọ ọ dị mma ị fụ ihe dị njọ ị sị na ọ dị njọ ị fụ ihe dị mma ị sị na ọ dị mma ọ dịghị mma ma ncha ncha e si tụnye ya enu tụnye ya ana o nweghị ka o si wee dị mma nwoke wee dị mma ihe bụ nke gị bụ nke gị ọ bụghọ nke gị gbakwa nduru gwuo ebe Chineke nọ nachita azụ ọ bụghọ nke gị mana i nwee ndidi uche Chukwu ya-eme mhm. hmm.
mana ụmụ ihe na-acha mba ahụ ihe na-acha mba ahụ na ya bụ ndụ ka m si wee nọ n'akụkọ a na-agba ya bụ ndụ amara m na ya bụ ndị ọ na ha na-eje na nke dibịa wee bewe aka ka ọ n'onwe ha ka ha ya-anọ bewe nya bụ aka wee lacha ya bụ ọbara ọ bụ n'onwe ya ka ha na-anọ bewe aka lacha ọbara kedu ka ya bụ ife si alụ ọlụ cheru na ha ekwubigo okwu a i- cheru ịghọta cheru ịma ee anyị nwa bụ ndị- anyị nwa bụ ndị na-eme ihe onyonyo Mm. o nwere ụdị ihe anyị ga-achọ ime etu a anyị jụọ ajụjụ dịka etu e si ajụ ajụjụ kịta Mm. o nwere nke a na-eme

ka anyị bido na ebe anyị kwụsị daalụnụ Igbo kwenu, ṅụọnụ, rienu, kwezuenu. Igbo kwenu, ṅụọnụ, rienu, kwezuenu.
Igbo ọma na-ege ntị o. iwu na-adị n'ọkụ anyị anachitekwa azụ na obele ezumike Ewu na-ebi ọkụ, ọ napụ m okwu n'ọnụ, ewu na-ebi ọkụ o. obere ezumike nke anyị ga mana tupu m gaghachi azụ ka m nụ ihe ọ ya-ekwu mhm. hmm, maka ọkwa akụkọ ka okwu onye bụ okwu ọ ga-amasị na anyị ka anyị gwulie obele egwu anyị na-egwube na Igbo obi Igbo ya bụ e, egwu ama m na ọ na-amasị onye ọbụla na-eche ka a mụrụ ya ya ada ihe ka a mụrụ ya egwu zoro ya na ya bụ ajụjụ ka anyị gwuo na egwu mgbe anyị gwusiri egwu a wee nachikwa azụ na ya bụ okwu a kpụ n'ọnụ daalụ obi m na-agwa m onye ezi ya adị ya obi m na-agwa m ma m onye ọhụrụ obi m na-agwa m fụbagoro anya nke ime mgbe mgbanụ ọ bụghị m nwa ọ bụghị m onye ya nwe ma n'onye bute bute akarị m okwu nkote ọ dị ka ọsọ ụdị a ka ị na-ewebe

o wee bụ na pọmpọm nwa ji nnọọ nwayọọ wee na-egbu anyị oge na-asị ọ gaba agaba ọ naba anaba mana ọ zatara ya wee bụ na onyinyo daalụnụ ka anyị gaghachi n'azụ na isiokwu nke anyị ji n'aka maka ya bụ isiokwu bụ isiokwu dị mkpa onye nụ ga-anụ ndị nne na nna na-ekili ka unu nụkwanụ wee malụ ka anyị esi wee na-agwa ụmụazị na-eto eto okwu ka a wee malụ ka anyị esi wee na-ebi ndụ ka a ghara ịdaba n'ụdị ọnwụnwa inweta onwe ha na ịgba ndụ wee were ọbara ka a wee malụ uru na onwe dị n'uru dị na ya arụmafịa dị na ya ka ha wee ghọta ya ọfụma ka anyị gachi n'aka maazị a hmm. na-ekwubu okwu gaa n'iru ee eh, dịka m si na-ekwu na mbụ a sị gị dịka anyị nwa bụ na-eme ihe onyonyo hmm. ụmụ akụkọ anyị ga-achọ ime ka ndị mmadụ fụ hmm. Mm. ka e ji wee kụziere ha ihe anyị gaa jụọ ajụjụ ihe dịcha ihe dịcha ka ka esi eme ya ha mm. gwa anyị anyị detue ya mm. emezie ya ị na-ekiri ya ị sị ọkwa eziokwu ọkwa eziokwu enwere nke ha na-eme ya bịa ọ bụrụ mụ na gị etu a kịta hmm? m bepụta aka m e weta iko nkụwa kụnye mmiri na ya bepụta aka m etu a

enigwe ji aka ana ji aka ka ọbara siri ike dịka ana anụnwa anyị na-azọ ụkwụ si wee si ekwu okwu ana anụnwa ee anyị amaghịzikwa ebe a wee na dịka ana si wee sie ike ka ihe anwa ha mee si wee sie ike ya mee ofu onye n'ime ha nupụ isi na ihe anwa ha kwetara na ya nsogbu adị ị sị na ị bụghọ ndị agba ochie ya bụ m ji akọtara gị nke anụnwa kịta ka ọ baa gị na ntị hmm. ka ndị na-egekwa ihe na-ene anyị anya na-ege ihe anyị na-ekwu ghọtakwuo ya na onweghị uru dị na ya ndị Igbo si na onweghị uru dị n'isi azụ mana atago m isi azụ fụ na uru dị ya mana nke a bụghị isi azụ o enweghị uru dị na ya ma ncha ncha ma ncha ncha onweghị ka ị na-egbu dịka m si kwuo na mbụ ihe ọbụla bụ nke gị bụ nke gị bụ nke gị nwee ndidi nwee ndidi ọ rapụ gị gaa nụọ nwaanyị ọzọ mhm. ị gaa nụọ nwoke bụ nke gị abịa ị nụrụ ya mana otu ihe m chọ ka m ghọta wụ otu anụnwa ọ wụ na a sị na ọ bụrụ na onye ahụ nupụ isi mm. jee nụọ oke onye ahụ nupụ isi jee nụọ nwaanyị ọzọ na o nwe ihe ga-eme onye na onye a nwee ike yiba ala ọ sọsọ ala ka onye a ya-ayi ka o nwe onye a nwee ike ịnwụ anwụ ka o nwere ike ịnwụ anwụ ọnwụ ha na-ada anwụ
mana eche m na o si n'ihe ha kwere na nkwa ihe na-ekwe na nkwa nụnụ eh, maka o nwe ndị nwere ike ikwe nkwa onye nupụ isi ọ gbaa ala onye nupụ isi ọ nwụọ onye nupụ isi ọ ma anụzi di ọzọ ọ wụ ọ nụ anụ ọ ma mụ nwa ma ọ mụọ na-anwụ

ọ ga-amasị anyị ka anyị jee obere ezumike ọ bụrụ na anyị anachite azụ ka anyị wee bido ebe anyị kwụsị daalụ Igbo kwenu ṅụọnụ rienụ kwezuonụ Igbo kwenu ṅụọnụ rienụ kwezuonụ Igbo ọma na-ege ntị anyị anachitekwukwa n'azụ na isiokwu nke anyị ji n'aka ka na-akọwa ịgba ndụ nwoke na nwanyị mhm. site na ọbala o wee bụ na ajụjụ ya-esi m n'ọnụ wee pụta ọzọ bụ kedu ka a ga-esi wee mebi ya bụ ife maka na a sị na ihe ọbụla nwere mbido nwere njedebe ọ ya-enwerịrị ka a ga-esi mee maka na o kwere m ka m ghọta na ndị na-aba na ya bụ ihe ọ ha emepebekwana anya amara nke a na-akọ maka na ya wụ ije ịfụnanya na-ebu ha na-ebu ha ka na-ebu ha ka mmanya mm. ọ wụzi na ha mechezie okwu na o luzie echi ha fụzie onye ha chọrọ ịnụ ọ bụzie na onye adị ọzọ ma ọ na o nwezi ụdị omume agwa a chọpụtazi na ndụ ya bụ onye ha ji eje gbaa nya bụ ndụ o wutewezie ha na ha chọzi isi na ya wee pụta egwu wee dị mm. amara m na o nwere onye nwee ike ịkọwanwu kee ka a ya-esi wee mejie ya bụ iji wee mebikene ya bụ ọgbụgba ndụ a kee usoro e si emebi ya bụ ọgbụgba ndụ eh, ka anyị kenye ohere ka ọ tụnye ọnụ ị ma na tupu m kwuo onye bụ tupu m tinye ihe m nwee ike itinye mm. o nwere ihe na-agbagwoju m anya kemgbe a na-ekwu okwu a na-echegodi mm. ị ma na o nwere ndị ya-agbakwa nya bụ ndụ ofu onye n'ime ya nwụrụ oh. ọ nọrụghịzi ọ bụrụ na mmejọ dapụtara ọ bụrụ na e jegidezi ọ nwụọ ofu onye a na-akpagharịzi e, agbanwe ndụ nwa ha bụ agbalụ o nwere ka e si wee kebie mhm. ọ ka na-esorori ofu onye ahụ chekwalụ otu a onye a nwụ o kwesịzi onye bụ otu ajụjụ ya na-adịgide o ọ na-adịgide ya ndụmọdụ m nwere ike inye o ikwu na kee ihe a ya-eme wee kwụsị ya akwụsị ihe a ya-eme wee kwụsị ya bụ ụmụaka anyị gbaalụ ya ọsọ na ọ jọgburu onwe ya ihe ahụ adịghị ya nwa bụ isi nke a bụ isi azụ na-enwere ihe nọ n'ime ya hmm. mana amakwa m ụdị isi azụ dede na-ekwu nwekwara ike ịbụ tilapia na mana nke a ọ bụrụ nke ọbara o nwere ife nọ n'ime o nwe ihe dị n'ime ya ihe anyị na-akọwata bụ ka ụmụaka anyị nwee ndidi ebe onye ọsọ je onye ije iru jiri nwayọọ o nwere ihe kwuru o nwere akwụkwọ anyị gụrụ mgbe anyị bịara mba a sị na gịnị the beautiful ones are not yet born i chee na ị fụrụ nwa agbọghọ makarị taa echi niile ị ya-afụ nke makarịrị ị fụ nwa okorobịa nke i che na nyanwa bụ ejecha echi a mụọ nke karịrị nne na nna kịta na-adamụkwudo nwa ha na-achọ na kere onye mụrụ nwa ya ku n'aka maka na o nwezi ụdị mma ụmụ azị na na-ama kịta. ịgwezi kịta ji alacha ọbara onye nke dị ka m Ebe ma nwata ahụ bụ onye nke na- Nwa ka sịrịla ahụ ebe ọ ka imi na anya dị i wee bụzie chi

na ihe na-eme ka na-eme emebie na anọ that thing ihe ọ na-eme na ọ ka na-eme bụkwa sometimes ị ma that thing na-enwe ka o si atụnye ụjọ mm. n'ahụ ha ị ghọtago ịmụ ihe a ha mere ya na nzuzo mm-hmm. onweghị onye ha kọlụ mm. ụjọ the thing ka ya na-atụ ya and onweghị onye o nwere ike ikwunwuru na ihe na-eme maka a sị na mmadụ kwuo okwu a mala ebe e si mana due to na ha naabọ mere ya n'ime ụlọ nwere onye ma ịgwa nne na nna ya a ya-ekwedị ya ọ na-erugharị nwere ike ịbụ ọ bụrụ nwaanyị ọ bụrụ nwoke bu ụzọ nwụọ nwaanyị nọ ị fụ na ibu na nwa gọvanọ bịara ijide ọsị mm, na ya ya nụkọ ị na-ejezi abụọ ọgbanje a na-akpọgharị ya n'ụzọ ekpere ajegharị everywhere ọ bụzi nwoke ị fụzi ka ọ daa newspaper ebe a na-agụ newspaper ka ọ ejezi kwụrụ agụ ka onye onye nyanwa na-ede newspaper isi anọ nwa ya eh, tupu tupu tupu ejikọta eh, okwu ọnụ mm. eh,

m jụọ ya m jụọ ya m jụọ ya sị ya kedu ihe mere unu ji iji eme kweta mee oath nọ nọ ihe ihe a Ịfụnanya. ịfụnanya mana kịta na ya chọọzi m sị ngwa ya jiri ofu a- ya- ya chọọnụ ụzọ ọ ga-esi gwa nke nwoke ga-akọtuo ya obi tupu mụnwa abata n'ime ya ọ kọtuo nke nwoke obi kọtuo ya obi nnọọ baa na-ekpe ekpere anyịnwa na-ebu ọnụ mee ka anyị si wee gwa ya wee kpọọ ha naabọ m sị unu mee ihe dị etu a ha sị m ee unu ihe dị ha sị m ee unu na-ekweta na ma anyị na-achọ itisi ya ha sị m ee mhm.
nke a dị m ife ọ na o kwuru okwu nke nwoke anụgo nwaanyị nke nwaanyị anụgo di kịta kịta oh, mba oh, oh, ka o kpezichara ha na ihe njisi tupu ị na-achịkọzi atọ ugwu mm. ka ndị ndị na-ememe mara na ọ bụ na ha nọ n'ụdị hmm. ọnọdụ ugbo etu anwa ha kwupụta ya
ofu chukwu anwa gee ntị oge ha na-eme ya hmm. na-egekwa ntị oge ha na-achọ itisi ya ọ bụrụ na ha naabọ jikọrọ ọnụ so mba o nwe ihe ya-eme igbo ọma na-ege ntị unu anụgonụ ihe maazị

okwulumba one ọ ma amazi one of ihe ọ wụ eh. mana ka o si na dị unu anụgo ezigbote ndụmọdụ o wepụtara nke mekwuru n'anya ya ọ bụ na ị bụrụ nwatakịrị bụrụ nwa ikorobịa agbọghọbịa na-eto eto wee bụ na tupu i wee nene igbo bụ igbo nke taa nụ mana o nwego ka i si wee mefie wee jeje gbaa ndụ nne nna biko jekwuru nne na nna gị jee kọtara ha ka e nwee ike kpọkọnata unu naabọ ka unu nwee ike mee gịnị wee kwugharịa unu kwuru ka unu kwugharịa ya ọ dịrọ mma maka unu kwugharịa ya unu anọrụ ka unu marụ na onye nwe onye akara aka chukwu ya ewetara mhm. maka na ihe ejiri aka gị maka na ị fụrụ ọ bụ na ịfụnanya na-anya gị anya i wee jeje lacha ọbara ọ ihe jụọ gbuo onwe ya si gbuo nka ị na o nwezi ka i si bụrụzi ya vampire ka ndị oyibo si hmm. wee sụ n'oyibo ị na-aṅụzi ọbara ị ṅụwe ọbara ọ dịrọ mma biko nne na nna na-anọkatanụ e, kpọọ ụmụazị dụọ ha ọdụ ha nọla ana kpọpụọ ha kụzielụ ha ihe dị otu a dị otu a ka unu gakwa nekwe nekwe ihe ya eme ma ọ bụrụ na ihe dị otu a mee ka egwu dị ha na ka ha mara na eziokwu na ihe dị otu anụwa ga-eme igbo bụ igbo ọma anyị ekene unu anyị na-ewetara isi njedebe n'isiokwu nke anyị wetara n'ụbọchị nke taa bụ isiokwu nke ịgba ndụ nwoke na nwaanyị ịṅụ ọbara mhm. ịlacha ọbara sị na a na-agba ndụ ọ ya anyị wetara unu anyị wee metụkesie otu ihe na ịbụọ ma ịtọ dị aṅa dị aṅa ya akụzikwa ọtụtụ ihe dị iche iche ọ na-ewute m na anyị na-ewetara isi njedebe na ya bụ isiokwu afa m ka bụkwa nwaada nwaanyị Blessing Ogechukwu Okeke a ka na-etukwa m ịdịka achọ dịka odododo na-esonyekwa na anyị na nke ndị oyibo kpọrọ Instagram handle The Real Platinum Production ọ anyị nwa na-ewetara unu Igbo bụ Igbo ka emesịa Igbo ndị ọma gere anyị ntị ọ gwụrụ ka ọ ra anyị n'ọnụ n'oge oge adịrọ oge na-asịda anyị kwarapụ kwarapụ afa m ka bụkwa nwa ada Ngozi Chukwu Chimdi Ikeze nke afa otutu ya ka bụkwa gịnị pọmpọmpọ nwa biko ka anyị na-adụ ụmụaka anyị ọdụ
ee biko ụmụnne na ụmụnna m biko nụ onye ọ dị mee ihe dị mma ị mara ihe dị njọ ị ma oge ị na-eme ya ị ma mm. na ọ dị njọ mm-hmm. nke dị mma ị na-eme ị ma ọ dị njọ kwụsị ya ọ dị mma mere ya gaba ka udo chịa nụ a ka m bụkwa nwanne unu nwoke si nne dị ala ekene m unu okwuru okwuru mba echezọghị m ya
ibe ọwa na-ege ntị ka emesịa nụ ka ọ dịrị mgbe ọzọ igbo bụ igbo ọnụ m ekene unu